Moni, ndine Jackie. Nde tinafotokoza za spacecraft imene yatumizidwa ku dzuwa Parker solar probe. Nde akhala akuyembekezera kuti amve ngati kuti itakhale ndi signal, itapereke signal kuti yafika pafupi ndi dzuwa ndipo yachita survive. Nde akhala akudikirira eti akunena kuti Parker anali out of signal panalibe signal ina iliyonse sanamve china chilichonse kunangokhala zii kwa masiku 7 kunali zii nde pena amaona ngati mwina chaphulika kaya chanyeka kaya zatani koma tinanena kunena kuti signal akuyembekezera kuti ifika pa 28 december koma zapeza kuti signal ija yabwera msanga yafika dzulo pa 27 december ma 5 koloko mamawa nde dziko la mascientist ndi ma physicist kunali chikondwerero choopsa chifukwa chonena kuti zabreak record kulowa mu history kunena kuti chinthu choyamba kuchoka pa dziko lapansi kuyandikana kufika pafupi ndi dzuwa nde kufika pafupi kwake sikuti ndi pafupi mmene tikuganizira eti ndi 6.1 million kilometers away yadutsa mapulaneti ambiri, kunena kuti monga chithunzichi chimene mukuonera. Parker-yo ali pafupi choncho kumazungulira dzuwa lija, kudutsa mapulaneti ena oti anali patsogolo kuyambira Mercury, kudutsa Mercury nde ndi history yapanga history kunena kuti chinthu choyamba kuyandikana ndi dzuwa. Pali zinthu zambiri zomwe masayantisti kaya maphysicists amapanga pa dziko panopa kugwiritsa ntchito dzuwa kuwala kwa dzuwa chani koma zonsezo zomwe anapanga olo ma solar panels amene timagwiritsa ntchito kumayatsira magetsi kuphikira pali radiation radiation yonena kuti imachoka ku dzuwa eti amagwiritsa ntchito ma radioactive zinthu zosiyanasiyana zina amapangira mabomba amene eti muganizire mabomba onse aja sindiwatchula zioneka ngati ndikunena zina zake koma mabomba a mass destruction aja amene amaopsawa anapangidwa kuphatikizaponso nzeru za kuwala kwa dzuwa radiation ya dzuwa yonena kuti information yomwe anali nayo sinali yochita kukhala yambiri bwanji eh? even kuchiza cancer eh? amagwiritsa ntchito ma radioactive rays ma radiotherapy awa eti zonsezo zikugwiritsa ntchito radioactivity zinthu zonena kuti zimachokera kutiko zimachokera ku mphamvu ya dzuwa zonsezo zinapangidwa ndi information yochepa kwambiri yomwe tili nayo yokhudza dzuwa nde apapa mene paka wapanga wazungulira pafupi ndikutenga information yatenga information yambiri yajambula zambiri zonena kuti sitimazitani sitimazidziwa koma mmene yajambula chonchimu akuti ayambano kuchita interpret information yonse yomwe yatumizidwayo mu january nde panopo sitikudziwa Tangodziwa unena kuti yachita survive ndipo yapereka signal. Pamene popo yajambula zambiri, yatenga information yambiri pafupi. Information yonena kuti now adziwa kuti owo pali izi pali izi pali izi zinaso zoti sitimazidziwa nde sitikudziwa kuti zisintha dziko mwa mtundu wanji zisintha dziko chifukwa chonena kuti zigwiritsidwa ntchito mu njira zosiyanasiyana zina zonena kuti sazatiululira nde tikupangidwa mankhwala kupangidwa zinthu zida kupangidwa zinthu zambiri zonena kuti sitinachita imagine kudzera ku information yomwe adayitenge kuchoka pachani kuchoka kudzuwako eti dziko lisinthika nchifukwa chake maiko anzathu amatukuka sizitherapo amakhala ofufuza kuti tingatani kuti tichite advance tingatani kuti tichite advance ndi amangokwerera kwererabe amangotukukira tukukirabe nde izizi monga chitsanzo china Ena amachita study light eti. Timanena kuti palibe chinthu chomwe chimathamanga kwambiri kuposa speed of light eti kuwala kuja. Koma ena sagona tulo afuna adziwe kuti kodi kuwalaku kumayenda bwanji? Chifukwa chani kumawala? Mkuwalamo muli chani? Anapeza kuti mkati mwa kuwala muja muli ma photons. Eti muli tizidutswa tizidutswa tizidutswa amatitcha ma photons. Ma photons yo amagwiritsanso ntchito so kupangiranso zinthu zina. Mkuwalamo komanso achita discover chinthu china chimene akuchitcha negative time akuti nthawi yobwerera mbuyo iyoyo ndi subject yokha ngati yoopsa anthu sayikonda imene yachita discover ndi university of toronto maphysicists akumeneko mchigawo cha quantum physics kapena quantum mechanics ndizinzo zoti amayang'ana china chilichonse kuti kodi muli chani eti ati achita discover kuti nthawi ikhoza kubwerera mbuyo koma akukana kuti sitikutanthauza kunena kuti ndi time travel chanichani akubisabisa akuthawathawa pamene akuwafufuza kuti kodi inuyo mukufufuza chani chifukwa zofufuza zina ndi zoopsa eti kuti osokoneza dziko koma imeneyo tizayikamba nthawi ina ya negative time apa timangofuna kupereka update kuti Parker solar probe watumiza signal wakwanitsa kujambula dzuwa pafupi nkuona zomwe zili pamenepo ndiye kwinako mukhale tsiku lopambana zikomo kwambiri